just táimse ag tacú leis an nGaeilge atá sa cheantar i mBaile Átha Cliath 15 agus anois á dhéanamh agam i Ros Comáin chun a thaispeáint do dhaoine go bhfuil na teanga Gaeilge le feiceáil i ní i go leor áiteanna ach i roinnt áiteanna sna ceantracha sin. Mar shampla, bhuel, bhí mé ar feadh trí bhliana ina bhall de an eagraíocht thíos i gCorcaigh, Gael Taca, bhí craobh i mBaile Átha Cliath agus d'oibrigh mé le iarstiúrthóir margaíochta, Pádraig Ó Cuanacháin, a bhí mar an gníomhaire Gaeilge is fearr sa tír againn riamh i mo thuairimse fhéin agus nuair a bhí mé ina bhall de Gael Taca chuir mé comharthaí i nGaeilge, comharthaí dátheangach go príomhá i nGaeilge. thuas sa timpeall 30 áiteanna i mBaile Átha Cliath 15 agus ansin an cúpla bhliain ó shin tá formhór de na comharthaí sin fós thuas os cionn ná 20 ar aon nós áiteanna agus thóg mé grianghrafanna de na háiteanna sin agus chuireas na pictiúirí sin ar an idirlíon chun a thaispeáint do dhaoine cé hiad na siopaí áitiúla sa cheantar i mBaile Átha Cliath 15 atá ag baint úsáid as comharthaí Gaeilge you know agus gan amhras tá roinnt áiteanna eile i mBaile Átha Cliath 15 agus i ngach áit ngach áit sa tír, ngach contae sa tír, siopaí agus tithe tábhairne agus a leithéid a bhfuil a chomharthaíocht Gaeilge féin acu, you know what I mean? Like i gCaisleán Cnucha tá comharthaíocht deas i nGaeilge ag Myo's sa sráidbhaile i gCaisleán Cnucha agus tá áiteanna eile ann. I mBaile Átha Cliath 15 you know so just chun a thaispeáint do dhaoine ní hiad na Gaeilgeoirí amháin na daoine a ceapann a ceapann go bhfuil na teanga luachmhar ceapann ceapann formhór den um déarfainn go bhfuil na na daoine sa tír go bhfuil an teanga luachmhar ach just chun a thaispeáint go bhfuil suim áirithe ann. Cinnte, agus tuigim tar éis duit an suíomh seo a chur ar an bhfód go bhfuil an Ghaeilge ag dul chun cinn i mBaile Átha Cliath 15, áit a d'fhreastail mé féin ar an scoil, Scoil Oilibhéir, agus tá Gaelscoil nua ag oscailt ansin go luath chomh maith, nach bhfuil? Tá sí oscailte anois, chun a rá. Gaelscoil an Chuilinn, d'oscail sé i. mBaile an Tirialaigh, Tyrrelstown, an mí Meán Fómhair seo caite, you know. So is é seo an dara Gaelscoil i mBaile Átha Cliath 15, an ceann eile, uh, tugtar Scoil Oilibhéir. So is iontach an rud é anois, you know, tá spás ann do Ghaelscoil eile ag an bunleibhéal in Éirinn a rá freisin, b'fhéidir ar an taobh eile den cheantar, an mórcheantar agus b'fhéidir Gaelscoil, nílim cinnte faoi seo, b'fhéidir Gaelcholáiste, Gaelscoil ag an dara leibhéal am éigin sa todhchaí, níl a fhios agam, b'fhéidir. Yeah so tá an teanga ag fás i mBaile Átha Cliath 15 agus in Éirinn. go háirithe i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh. So, yeah, is iontach an rud é sin go bhfuil Gaelscoil nua againn, you know. Cinnte, agus luaigh tú ansin, tá tú ag iarraidh b'fhéidir an saghas, an íomhá chéanna a chruthú i Ros Comáin, áit a bhfuil tú ag caitheamh an-chuid ama na laethanta seo. Inis dom ar an gcéad dul síos, cad atá go díreach ar siúl agat i Ros Comáin agus ó thaobh an Ghaeilge de, an bhfuil ag éirí go maith leis?
Um yeah, bhuel, tá ag éirí go maith leis. Bhuel, tá teach ag mo thuismitheoirí i Ros Comáin, i Liúin Rúcháin, sin ceantar tuaithe lasmuigh de Chaisleán an Riabhach, agus um bímse ag caitheamh a lán ama ansin. Is aoibhinn liom an saol um amach faoin dtuath. Um. Ní chuireas aon comharthaí i nGaeilge go fóill timpeall in aon áit i Ros Comáin agus níl mé an-chinnte ag an bpointe seo an mbeidh an rud sin á dhéanamh agam, b'fhéidir, ach tá roinnt mhaith, bhuel, roinnt tithe tábhairne agus. tithe tábhairne ach go háirithe, le hainmneacha i nGaeilge i Ros Comáin agus tá os cionn na fiche eastát tithíochta, is iontach an rud é seo, tá os cionn na fiche eastát tithíochta le hainmneacha i nGaeilge amháin i Ros Comáin, you know. So tá an teanga ann go. feiceálach ó thaobh comharthaíocht agus ainmneacha eastáit tithíochta de. So, so, táim ag déanamh an rud céanna leis an suíomh idirlíon don cheann i Ros Comáin, just chun a thaispeáint go bhfuil an teanga ann, you know. Tá an, tá an Ghaeilge níos láidre gan amhras i mBaile Átha Cliath, like, Níl ach timpeall 60,000 daoine, ceapaimse, ina chónaí i Ros Comáin, tá os cionn timpeall 100,000 i mBaile Átha Cliath 15 so agus níl ach Gaelscoil amháin sa chontae. Tá spás ann d'ar a laghad dhá Ghaelscoil eile ag an bunleibhéal sa chontae. gaelscoileanna eile agus seans go dtiocfaidh sé sin um yeah so um tá súil agam go mbeidh alt sna nuachtáin áitiúla i Ros Comáin an an Roscommon People agus Roscommon Herald an tseachtain seo chugainn faoi táim ag súil le sin um so just chun a spáint do dhaoine um go bhfuil an gur teanga álainn í an Ghaeilge agus go bhfuil daoine ag cur suim in sa teanga agus chun like is é an bealach chun dul ná chun an teanga a láidriú in Éirinn agus ba mhaith liom má raibh daoine i ngach contae sa tír á dhéanamh an rud céanna like níl aon ghá chun grúpa Gaeilge a bheith ann chun suímh mar seo, suíomhanna mar a thosaigh mé, a chur le chéile. Like, rinne mé é i m'aonar. Like, so, má raibh suímh, mar shampla, Sligeach ag tacú leis an nGaeilge i gContae Sligeach agus i ngach contae, bheadh sé iontach, you know what I mean? Agus inis dom anois, tá, bhuel, Díreach chun na héisteoirí a chur ar an eolas, tá an suíomh, an chéad cheann i mBaile Átha Cliath, sin bac15.blogspot.ie, agus an ceann nua, sin Ros Comáin, focal amháin,.blogspot.ie, agus tá an t-eolas ar fad ar na suíomhanna sin. Fhad is tá tú ar an líne linn ansin agus tá tú ag labhairt, b'fhéidir, faoi a bheith ag cur an Ghaeilge chun cinn, bhí cruinniú poiblí aréir i mBaile Átha Cliath le haghaidh Misneach, seo grúpa radacach, atá ag teacht ar an bhfód agus dar leo níl níl bhuel ní féidir le na heagrais Gaeilge mórán a dhéanamh os rud é go bhfuil siad ag fáil an maoiniú ón stát so tá siadsan ag iarraidh gníomhaíochtaí radacacha a dhéanamh. An dóigh leat go bhfuil spás ansin don chineál feachtais sin? Nah, ceapaimse, agus bhí bhí mé ag ag plé le cúpla daoine ón eagras sin, ón ghrúpa sin, ceapaimse go bhfuil spás ann do a leithéid má baineann sé leis an stát amháin, an córas an córas poiblí, an earnáil phoiblí, agus Bhí an-áthas orm a chloisteáil go bhfuil sé sin mar an t-aon rud atá ar intinn acu chun ó thaobh feachtasaíocht de ar an dtalamh. Like, tá grúpaí sa Bhreatain Bhig agus i dtíortha eile agus déanann siad agóidíocht in aghaidh, in éadan, in aghaidh comhlachtaí mar Tesco agus a leithéid agus. Cuirimse, tá, níl an Ghaeilge chomh láidir in Éirinn chun é sin a dhéanamh, you know what I mean? Déanfaidh sé níos mó damáiste don íomhá chun na teanga a chur chun cinn. Ach bhí sásta, sásta cloisteáil ó urlabhraí acu nach bhfuil sé sin mar aidhm acu chun dul in aghaidh aon chomhlachtaí. ag lorg seirbhísí i nGaeilge ach cinnte nuair a bhaineann sé leis an hearnáil phoiblí agus leis na hAcht Teangacha atá againn anois, nuair nach bhfuil na seirbhísí á gcomhlíonadh go mbeidh siad ag obair air sin agus is maith an rud é sin.